Ọ bụ ka o ji gata elekere iri na mgbede ka onye ewena gị iwe na anyị batara late ọkwa na ife mere ede o ji wee bee nwịị maka ọdịna anyị abatago n'oge nkụzi pụrụ iche oge nkụzi omenala agwara m gị na ọ bụrọ ife ya-abụ i gebe ị rapụ ụmụaka gị n'akụkụ ọ bụrọ ife ọ ya-abụ i gebe i welu earpiece kwuchie ntị sọsọ gị nke a ka ndị oyibo na-asị na ị na-eselụkwanụ fish mm, i selụzina fish ka o wee ruo ibe gị maka na ọtụtụ ife na-emebinarị anyị n'ala Igbo ọtụtụ ife bụ ihe anyị na-amarọ i chee na ị mara ya mana ọ bụrụ nnọọ na i gebe ntị ị fụ na ife mgbagwoju anya i chee na ị mara onye maara ya kọwaa nya o doo gị anya maka na mgbe ụfọdụ omenala Igbo ka ụfọdụ sị na ọ ịgwọ ọgwụ mana ị neru nya anya ọfụma ị fụ na ịgwọ ọgwụ dịwagara onwe ya iche ife e ji malụ ndị Igbo dịwagara onwe ya iche nyanwa bụ ife anyị batara n'oge n'obodo anwa dịka m na-agwa gị n'ọkwa na nnukwu nwa ndị Igbariam ji eje mba ka mụ na nya naabụ nọ onye na-ekwu maka ya wee bụrụ Mmiri Enweilo Okalakwu nke Igbariam Okalakwu kene ndị na-ege anyị ntị. Ọhaneze mma Igbo ekene m unu Igbo mụlụ nze mụọ ọzọ ekene m unu ka onye chiri nya zelụ ekene m ụmụada kene ụmụ ọkpụ kene ndị nze na ọzọ kene ụmụ okorobịa kene ụmụ agbọghọbịa kene ụmụaka ebe ọbụla onye nọ na wee na-anụ olu ekene m unu sị chi onye zọrọ ya onye chi na-azọ nya na-azọkwa onwe ya dịrị unu mma ọ dị mma n'ụbọchị tata nụwa ọ kpụghị na akpụghị maka na ee ọ na-abụ ife karịa nwata e nye nwatakịrị ife ka o jide ọ jụba e nye nwatakịrị ife karịrị ya ọ sị na e nyere ya ka o nye onye mana nke taata ya akarịrọkwa gị kama na ife o ji wee bụrụ nnukwu ife bụ na ọ ajụjụ ndị mmadụ jụrụ rinne ka anyị ji wee webata ya taata nụwa ka ụwa niile gebe ọzọ dị ka ibe ya bụ na anyị nọkwanụ live n'Ebeọnadị FM maka ndị si esi na-egenyere anyị ọ bụrụ na o nwere isi ị chọrọ ịjụ biko gaa n'iru maka isiokwu anyị dị na Facebook peji anyị ị ga ebe a ị drọpụ ajụjụ ọbụla ị chọrọ ka Okalakwu zaalụ gị n'anyasị a ọ bụrụ na ị chọrọ isonye anyị na WhatsApp SMS anyị gaa n'iru zitere m akwụkwọ na 08094441035 maọbụ na 08096661035 na Facebook peji anyị nọ na ya live bụ na eb- at Ebeọnadị 103.5 FM isiokwu anyị na mgbede a wee bụrụ chi isiokwu anyị ga-etinye ọnụ ya na mgbede a bụ ịmakwalụ chi gị ịmakwalụ onye bụ chi gị ka ịmakwalụ na igbo nwere ife a na-akpọ chi ọkala bụ ka anyị tinye ọnụ na nya bụ okwu maka na ọtụtụ ndị jụrụ ajụjụ rinne gbasatalụ nya bụ ife a kedu ife bụ chi kedu ife o ji wee dị mkpa n'ala igbo na mmadụ ya amaala onye bụ chi kedu ife bụ chi ọ dị mma nya bụ ajụjụ bịara gbawa ụzọ ife nji wee kwuo na nya bụ ọ nọ ọdụ ka tọpik m tritiri tata na my Facebook page ee so ntinyekwu ya ọnụ ọ bụla ugboro naabọ m na-ekwu ya tata ife bụ chi bụ onye nọlụ gị ụwa onye nọlụ gị ụwa bụ chi ọnọ ụwa gị dịka otu obodo unu si asụ ife a na-akpọ ya bụ chukwu okike chukwu nọlụ gị ụwa bụ chukwu okike chukwu okike nwata chukwu okike nne chukwu okike nna asị m kọwaa nya n'ụdị ọ ga-esi wee kwe gị ghọtafụ dịka n'ọnụ asụsụ ndị be anyị na-asụfụ kịta nsị na ọ ka nkọwaa nya n'ụdị ndị roman katọlik iji wee na-aghọta E, e, otu ndị Roman Katọlik ji wee na-aghọta ya na nkụzi nke ba nọ ọdụ ka guardian angel your guardian angel bụ chi nọlụ gị ụwa chi nọlụ mmadụ ụwa bụ onye ị bụbu n'ụwa gị mbụ bụ onye ị bụbu n'ụwa gị ụwa gị mbụ ọ nọfụ ọdụ ka mmụnwa ị ma na dibịa niile nwere ụdị onyinye e nyelu fa enwefụrụ m onyinye a na-akpọ onyinye mkpughe bụ na ife ọbụla gbagojuru m anya maọbụ ife ọbụla m chọrọ ịma maka onwe m na ọ nwere ka m esi wee tụọ nya bụ nzu maọbụ gọọ ọjị maọbụ kwuo okwu maka nya fa bịa kpughere m ya na nlọ abịago m ụwa nsị ka m kọwaa ya n'ọnụ asụsụ otu ị ga-esi wee ghọta otu ọ dị m ka e si wee kọwalụ m ya maka na ị maalụ na ife a fụlụ n'anyasị bụ a nọkata ọ dịfụ gị ka i chetara ụfọdụ a nọkata ọ dịfụ gị ka i chefuru ụfọdụ ma a sị na m abịago ụwa 1570 something times gịnwa bụ mmụnwa na-agwa gị okwu a otu a ka ọ dị mmili nkịtị bụ efe ịma alụ ma nne gị ma nna gị ma nwanne gị ma mama nnukwu gị ọ bụ ive dị omimi bụkwazịla ive gholo anya ọ bụrọ ive a na-asị mmadụ ngị believe na ọ ive ọ ga-abụ ị na-ene na-afụ na eziokwu na otu a ka o si wee dị ya ịbịa ụwa anyị na-ekwuketa abụrụ reincarnation reincarnation ma a sị ka a sụa nya n'oyibo hmm. a sị na reincarnation onye reincarnateli gị ụwa m mbụ maka ụfọdụ na-adịba esi ngọ sị na nwaanyị ada anọ nwoke ụwa n sị ka n sụa nya n'oyibo n sị na m bụ a living witness na nwaanyị na-anọ nwoke ụwa maka na ụwa m mbụ nke gara aga bụ nwaanyị ka m bụ m wee bịabazịa n'ụwa nke a wee bụrụ nwoke onye nọrụ gị ụwa bụ onye ị bụbu mbụ ọ bụbụrụ na i nee anya i jefu a jewu- jekwuru onye bụ- dị ka mama nnukwu gị maọbụ papa nnukwu gị maọbụ papa gị maọbụ na o ghe onye anya ọfụma ajụa nya sịa papa kedu onye m na-emedu ka ya maọbụ kedu onye m yiri o nee gị anya ọfụma o nwere ike ịsị gị na i yikwanụrụ mama m maọbụ na ị na-eme ka mama m maọbụ o nwee ive arịma ama maka na onye ọbụla na-abịa n'ụwa nwere ive chi ya ji wee rụa nya ama anyị na-akpọ ive arịma ama obulupụta ụwa obulupụta ụwa na-abụba that thing ndị ọcha na-akpọ spot na-adị mmadụ n'arụ ụfọdụ ka ọ na-adị n'akpa aka ụfọdụ ka ọ na-adị n'ụlọ ọkpa na mpata ọkpa ụfọdụ ka ọ na-adị n'ọba aka ụfọdụ ka ọ na-adịfụ n'imi ụfọdụ ka ọ na-adịfụ n'ọnụ ụfọdụ ka ọ na-adị na ntị ụfọdụ ka ọ na-adị n'okpuru ala ụfọdụ ka ọ na n'ebe dị iche iche ka nya bụ ife ga-adị i jebe kịta yipụ akwa gị nọdụ na enyinyo nyoo onwe gị ọfụma ị ga-afụ ife chi gị ji wee rụọ gị ama and ife bụ chi gị ji wee rụọ gị ama ụwa gị mbụ nya bụ ife dịkwa gị na that very spot ebe afụ ọ dịbu ọ nya bụ arụmama chi gị rụba gị ọ bụ na your parents nene anya ọfụma maọbụ mama nnukwu gị nene anya ọfụma fa ga-afụ na a ya-enweriri their dead relative nwekwa that same spot dịkwa gị n'arụ otu a bụ ife na-adịkasị adị easy ndị gboo ndị mgbe ochie ji ama onye nọrọ onye ụwa ọzọ bụ n'okwu iyi ụwa mmadụ nwụrụ n'ikpeazụ dịka a fụ otu a nọ ife a na ọ bụbụ ala a na ịbụ nwoke atabago m ahụfụ enwere m ike nkwuwe n'ụwa m ọzọ na m ga-abụkwa nwaanyị nwee ike kwuwekwa n'ụwa m ọzọ na m ga-abụkwa nwoke m bụ ma ọ bụ o nwevụrụ ike dịka ndị mama nnukwu na-adịba eme ya o nwere nwata ga-abụ onye nọ fa nso na-ejeli fa ozi na-asụfụlụ fa akwa na-ekulu fa mmiri ba nọkọtava ekwu onye bụ nwata nkechinyere nwa m ma ọ bụ ụkamaka nwa m na m bịaba ụwa ọzọ na mụ ga-abịa ụwa be gị ife ọ pụtara bụ na nya bụ mama nnukwu gị ga-abịazi n'ụdị nwa gị ị mụtazia nya ọ nọdụ be gị ife ọ bụ bụ na mama nnukwu a nọọrụ nwatakịrị afụ ị mụtala ụwa ya bụ ọnụnọ ụwa so ịnọ ụwa bụ ife dị omimi bụkwazili ife gholo anya ọ bụrọ ife a na-asị mmadụ nke believe na ife bụ example dị n'arụ mmadụ na ọ bụrọ onye nwa sị na o jebere ebe nwa na o jebere ebe nwa na onye nwa onye bịa ụwa ọzọ ọ bụrụ na obodo ọbụla a na-adịrị anwụ anwụ adịrị amụ mmadụ obodo ọbụla a na-adịrị amụ mmadụ ọnwụ ama nwụ n'obodo ahụ otu anụnwa ka o si wee dị so ife bụ onye nọọlụ gị ụwa bụ onye onye ị bụbu mbụ n'ụwa gị mbụ nyanwa ka ị bụ kịta onye afụ ka ị bụ kịta kama na ngịnwa n'onwe gị bụ onye ọ nọọrụ ụwa ama ama maka na mgbe onye na-abịa ụwa dịka afụ a banye na nkuzi ọgbanje mbọsị onye na-abịa ụwa ji eje ṅụa iyi ụwa na akpụ na mbọsị ọ bụla ị ṅụsịala iyi ụwa ka ị ga-arọrụ nya bụ ma aka gị ma isi gị ife a na-akpọ in spiritual language ife anyị na-akpọ mmadụ mkpọbili ka anyị kpọbili ya n'ife ọ bụ bụ mma ndụ beauty of life mma ndụ mbibe mmadụ anụnwa bụ bụ ọ nọfụ ọ dụ ife anyị na-akpọ akwa efe yiri efe nya bụ ife ọ bụ in spiritual mma ndụ bụ efe ife anụnwa i yi bụ ma imi gị ma anya gị ma ife bụ efe ka i yi mgbe ọbụla ị chọrọ iyiri efe a akpụ analụ gị nlota gị ife ndị be fa na-asị memory analụ gị ife gị ga-eji wee lotafụ ife ị bụ maka gịnị ị na-eje obodo ọzọ analụ gị e kobelụ gị mbọsị ọbụla ị nafetara i kolie mbọsị ọbụla onye nwalụ ka ọ na-elota ife niile megasị ife niile n'ụwa n'ụwa na ọ dụ ka nlọ ife ị lọlụ na nlọ ma mama gị ma papa gị ma obodo niile i jezigo ma obodo oyibo ma ife niile ọ nọfụ ọ dụ ka nlọ ị lọlụ n'abalị gara aga ana m adịba agwa ndị mmadụ dịka a banye na nkuzi ọgbanje na ofu mkpụrụ ife anụnwa anyị na-anọba a sị na a ga-anọ 100 years 130 years ife ọ bụ bụ ofu mkpụrụ ụbọchị n'ana mmụọ you just only but one day ọ nwere ya nọ ka ilolo ofu mkpụrụ ụbọchị m ji wee na-agwa ndị mmadụ ejina maka ofu mkpụrụ ụbọchị afụ ị ga-anọ mebie ife ga-ata gị afụfụ ọ ga-abịa ị na-abịa ụwa ị na-akwụde ị na-abịa ụwa ị na-akwụde dịka afụ ndị na-eji emebi alụsị emebi obi emebi maka ofu mkpụrụ ụbọchị ị ga-anọ n'ụwa a, i jiri maka ya mebibe mana eche gị ọbụda family ewee ka ọbụna ịbịa gị 100 times ị na-ekwude those things ọ na-enyelụ gị aka maka abatago kịta a nụnwa jiri maka ofu mkpụrụ ụbọchị ya ị bịara mebisia everything so ajụjụ ị jụrụ m amara mma m azata gị ya ife bụ mmadụ ife bụ mmadụ ịnọ ụwa bụ your reincarnation your reincarnator onye reincarnatili gị onye bụ your guardian angel onye na-echekwebe gị onye ị bụbu mbụ n'ụwa gị mbụ ama mma m azata gị nyanwa bụ chi mmadụ ya bụ chi gị ya bụ chi ụwa gị kedu ife o ji dị mkpa na mmadụ ya amala onye bụ chi ife o ji wee dị mkpa na mmadụ ya amala onye bụ chi ya bụ na nwata malụ chi ya ọ dịka ọ gwọrọ ọgwụ ego nwata malụ chi ya nwata nwata solu chi ya jee nkụ ọ bata ibe ya fa sị na ọ jere nkụ n'ajọ ọfịa nwata ọbụla maalụ chi ya adịrọ agafie ụzọ nwata ọbụla maalụ chi ya adịrọ anwụ ọnwụ ike nwata ọbụla maalụ chi ya na-ebi ogologo ndụ maka na mbọsị ị na-abịa ụwa ka chi gị kala akala saịnịla akala aka gị mkpụrụ ụbọchị nọ na ị ga-anọ ife ị ga-alụ mgbe na i sobere oge chi gị ni wee chọpụta onye ni bụ chi gị na-enye ya nri ị rapụba ijebe je chọba extra powers maọbụ whatever ihe etinye ilie ihe e ji wee support rapụ chi gị ka ọ lụọ ọrụ nụ chukwu okike ziri ya nya bịa lụọ rapụ ya ka ọ lụọ ọrụ otu ahụ ije na-eje ebute ọgwụ maọbụ mee nke a ị rapụ chi gị ị ma na ị ga-ebi ogologo ndụ ị ma na ị ga-akpata akụnụba niile maka na nwata na-abịa ụwa chi ya na-anatalị ya akụnụba na-edebeli ya chi ya na-anatalị ya akụnụba na-edebere akụnụba niile afụ i ji wee bịa ụwa dị gị na akara aka chi gị ya egwu isi gị ba ncha mgbe ọ bụla oge nke elu elu ọ na-adịba adị anya ọsịsọ onye ọbụla chọrọ ọ na-abụba mgbe anyị pere mpe na-abụ mama anyị chọọ ije ugbo o bupụta nri o bupụta nri o debere anyị sị anyị na nke a bụ nri ụtụtụ anyị gwa anyị na nke a bụ nri efifie ọ bụ na anyị elisie nri ụtụtụ anyị chelụ ọ na-akụ ọ na-ewetafụ aka ife dị ka after 12 maọbụ 1 anyị elie nri efifie mbọsị anyị anyị jesị akwụkwọ anyị nata elie nri efifie ma mgbe na ị nọ n'ụtụtụ wee sị na ka i lie nri ụtụtụ lie nri efifie i lisia nya pụta efifie gịnị eme agụụ agụba gị ọnọfụ ọ dụ ka ndị nụnwa na-agba alịfa mgbe ọbụla onye ọbụla bịara ụwa wee akara aka gị na ọ dụ ka time table mgbe elodelu chi gị oge o ji wee nye gị ife dị otu a ife dị otu a ife dị otu a bụ ife i ji wee bịa ụwa iji ife dị n'akara aka gị ma mgbe ị chọrọ ịchịkọta nya bụ ife rie nya n'ofu nri ị ga-afụ na nya bụ ife ị na-eli n'ofu nri na i lisiri nya o luzie mgbe ị kwesịrị iweta nya bụ ife agụụ ebido gụba gị ọ dị ezigbote mkpa na onye ọbụla ga na-edokwa chi ya maka nwata dokwaba chi ya malụ chi ya dokwaba chi ya ife ga na-agalụ gị mgbe ọbụla oge ife ọbụla dị gị na akalaka ji wee luo nya bụ ife apụta ife ife unu na-akpọfu amosu na amosu na-ata mmadụ bụ na chi ya na agụụ na-agụ ya na amosu na-anasịsị mmadụ ife ya bụ na chi gị dị very weak spiritual na ọ bụ na chi gị dị very weak ị ma na amosu ga-eweta gị onye ọbụla na-enyechisie nri anya na-enye chi gị nri mgbe ọbụla na otu alụsị amosu ga-esi wee weta gị bụ ọ batalue ọ batalue ọ jụọ chi gị maka na mmụọ na mmụọ na-akpakọlịta ụka ọ jụfụa chi gị sị ya onye nụnwa ị nọrọ ụwa o nyenugokwa gị nri ọ sị ya na onye ekwe nri agụụ na-agụ gị ọ sị ya na agụụ na-agụ ya amosu eje je bute nri bunye chi gị mgbe ọbụla chi gị liri nri a chi gị ejidego amosu ụgwọ chi gị ejidego amosu afụ ụgwọ maka na ndị be anyị sị na izu ọbụla a gbaalụ onye chi ya na-esoro wee gba ị ma na ajị- eyi izu afụ ama mgbagide onye ahụ osisi ọbụla tigburu onye etigburu chi ya ajọ ife ọbụla mere onye emelu chi ya mgbe nu chi gị sozi o lili nri na o lichee nri afụ amosu edulu ya jee izu wee gwa izu n'eba a na-agba bụ na nya chọrọ ka nya ka nya nye onye a nsogbu chi gị eligo nri ya chi gị ji ụgwọ ife chi gị ga-emezi bụ ọ sị ya ngwa fa akpabazi abalị one ọ ga-ata gị ahụfụ arọ one ọ ga-ata gị ahụfụ mgbe fa ji wee kpaba kpabie mana ife ị ga-eji wee malụ na chi onye ọbụla sili daiz chi onye ọbụla fụrụ onye ọbụla n'anya ọ sọgodị gị na-ezu ori chi gị fụrụ gị n'anya bụ na chi gị ga-ebido gbabara gị ama na nlọ ị nọdụvụ na nlọ chi gị were nlọ ahụ gosi gị ebe nkịta na-achụ ya ọsọ ọ ga na-atụrụ gị ya n'inu maka na nlọ bụ inu ọ na-egosibụ gị ebe maka na onye na idi na nya ị na-afụ ị sị na onwe gị ọ bụrọ onwe gị na ọ chi gị dị ife afụ ị na-afụ dị gị ka ọ ngịnwa ị na-aga ọ dị gị ka ọ ngịnwa ọ chi gị ka ị na-afụ chi gị na-egosi gị ebe mmanwụ na-achụ ya ọsọ na-apịa ụtarị ị ma na chi gị anọdụgo in trouble maọbụ chi gị ezigo gị ebe a na-achụ ya ọsọ na-achọ ka a gbaa nya egbe maọbụ ebe e jidere e kechie nya ị ghọtafugo mmụ ajọ nlọ dị iche iche iche iche ị ma na chi gị anọdụgo in trouble ife chi gị needili mgbe afụ bụ strength and strength ya bụ bụ nye nri inye chi gị nri ọ dị spiritually balance o bido nụbalụ gị ọgụ so nwata ọbụla kwesịrị ịma chi ya mara onye chi ya bụ na-enyechi chi ya nri anya ị na-enyechi chi gị nri anya gbanarị amosu cheta na ọ n'Ebeonadi 103.5 FM ka anyị nọ n'ime ya n'oge nkụzi dị omimi n'ife gbasatalụ omenala Igbo agwara m gị na ụfọdụ na-ese n'elu ụfọdụ amazi ife bụ omenala Igbo mana otu ọ ga-esi wee bụrụ na i mebe ya ọ dị mma bụ na ị na-esonyere anyị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị a, n'Ebeonadi 103.5 FM n'oge nkụzi omenala Igbo n'oge mmili enwe ilo awa bụ nke anyị nọ n'ime ya n'ebe ọ na-adị isiokwu anyị taa wee bụrụ chi ị malụgo chi gị ọ bụrụ na i soro anyị na mbido wee na-aga n'iru ị ga na-aghọta ife mmili enwe ilo na-akọwala anyị na mgbede anụwa mana enwekwa m ajụjụ ọzọ kedu ka mmadụ ga-esi malụ chi e maka na ụfọdụ na-ege anyị ntị ga na-asị a na-ekwu okwu chi a na-ekwu okwu chi na ejegokwanụ m ebe a a sị m na onye a m je ebe a e kwugharịkwa kedu ka ị ga-esi malụ onye anwa bụ chi gị o doo gị anya na ife e kwuru bụ eziokwu
ee ajụjụ gị malụ mma maka na ọ nya bụzi okwu a kpụ n'ọnụ ụfọdụ ga-asị gị na fa jefụrụ be dibịa nke a ọ sị va na onye bụ chi va bụ Okeke o je be dibịa nke ọzọ ọ sị ya na onye bụ chi va bụ Mgbankwọ o je be onye nna ọ sị ya na onye bụ chi va bụ nwanne nna fa o je be onye nna ọ sị ya na onye bụ chi va bụ nwanne nwanne nna fa mgbe e ji wee kọgide ive a isi eju nya bụ onye o nwere ive kpatara o ji wee dị otu afụ ive kpatara o ji wee dị otu afụ bụ na ndị be anyị rapụziri na onye nwụrụ anwụ na-eli nri a na-enye ndị ichie nri mbọsị bụlụ gboo onye ọbụla na-enye chi e nri mbọsị bụlụ gboo a na-enye ụmụada nri mbọsị bụlụ gboo a na-enye ndị ichie nwaanyị nri ụbọsị bụlụ gboo a mana na-enye ndị ichie nwaanyị yes ị ka ya-akọwa nke a a na-enye ndị ichie nwaanyị nri mana tata onye ọbụla ejebego ụka ndị nwụrụ anwụ agụụ na-agụ va mgbe ọbụla i jizi va ji wee nyegide gị nsogbu nyegide gị nsogbu i wee jisi ike wee jefụọ n'afa wee bata fuo a wee wụsara gị afa ive nwụrụ anwụ be nna gị ive nwụrụ anwụ n'ikwu nne gị esotuo na line onye batara ọ kwụchie n'ụgbọ afa ị jụọ onye ọ sị gị ọ sị- ọ na-ekwu ọ na-anwụ iyi sị gị na nya bụ chi gị ka i nyere nya nri na agwa ụdị ya na-arụ mgbe ahụ iti ya na aka wee nyere nya nri ọ kpụrụ ka n'akụkụ onye ọzọ abata onye ọzọ agapụta onye bụ chi gị ọ na-enye gị nsogbu maka mgbe anyị na-enye ndị a nri chi gị nọ na-ewe iwe ma fa ga-akpa di ya maka gịnị o nwere ike ọ bụ na ọ nwụrụ ọnwụ kpetara ikpeazụ fa sị ya nọdụgodo ka ndị bu ụzọ nwụọ risigodo a na-eli iwe a na-ewe ya maka gịnị o bu ọnụ adịna onye nwa kwesịrị ịdị na-eli ive ababa na-eli ive a ga na-emezi bụ alụsị sef na-anọchisi mmadụ mm. ụfọdụ e nwere ike a gbagide afa na-agba gị na alụsị na alụ ọ bụ na chi gị afụ na alụsị jidere e kechie na-eligodo nri maka gị alụsị be nna gị adazị enye ya nri ọ nya butasịrị afụfụ anyị na-ata so mgbe i ji wee megide ive megide e weziga mgbe ya ejizi wee gwaza gị onye bụ chi gị ị dị confuse ị ma trust onye gbaalụ gị nya bụ afa agwala gị otu esi ama onye bụ chi mbọsị bụrụ gboo ọ na-abụ mbọsị bụrụ gboo na-abụ nwaanyị dị ime kwadobe ọmụmụ ebido gbaba afa mara onye bụ chi ya mana taata o nwere ike nna gị sef amarọ onye bụ chi ya ndị nna nnukwu nna gị amakwurọ onye bụ chi ya kedu ka ị ya-esi malụ nke gị ọ dịbụ ọmasị alụ owe ọ tacha akwụ ọtaba olu gị o wee mazị alụ onye bụ nke gị ife ị ga-eme bụ naa lue n'ụlọ jee jụọ ndị be unu kedu onye ị na-eme ka ya kedu onye i yiri and ka ị ma na ụdị ife anụnwa ndị mgbe ochie na-eme o nwee mark dị gị n'arụ ife dịfọ ka o bulu pụta ụwa ahụ make sure na ị gosiri ụmụaka gị ọ ya-abụ onye nọlụ ụwa ka ọ data na ahụ ị chọpụta na ọ nke nọlụ ụwa gosisi ebe a. o nwere ike ọ bụba na ọ na mpata ụkwụ ka ọ dị gị maọbụ n'ebe ị mara ebe ọzọ gosi ya na ada ama ama na ya na ebe a onye nọlụ ụwa dị ya ka ọ ma na ọ mụ nọlụ ụwa iwulile iwulite bụ na ebe ahụ nya bụ mark dị gị n'arụ na ị nọrọ anụ ụwa mark a ya ga-adị ebe a n'arụ amama chi gị nyere gị ka ọ bụ so ụfọdụkwa ọgbụgba afa anụnwa na-esi ndị dibịa n'aka onye dibịa chọrọ ka ọ gbaa afa ọsịsọ afa anago afa anago onye ọbụla kịta anụnwa chọziri ego a wụsa afa ụfọdụ amanwụ chetakwudị gwa gị maka chi gị fa ama gwa gị maka ndị mmiri dibịa wụsa afa ọ sị gị na a ya-agba oke ite na a ya-agba oruru na a ya-agba eh, eh, eh, ewele na ya agwara m fa na program taata sị ba o nwee dibịa ya-agwanwu mụ chịpụta ugili na ugili bụ nke m na-agba ọ chịpụtara m ugili nya gwagodi m ife ọ na-abụ afa asụa ọ bụ na ọ gwago gị ngị gba oke ite ọ bụ na ọ gwago onye bịara be ya nya gba oke ite onye ahụ gwa m ka mụ na ya tinye agwara m ya tinye bet ego nya bet ego o gosinwu m ya ngw- m- nye ego ahụ ọ bụ na o gosinwu m ka m were nke ya maka na o nwere ife dị otu afụ ụfọdụ dị ụfọdụ bụ ịgbara asị gị na agbatara ya n'afa na a ya-agbalụ gị oke ite o ife dị otu afụ adịrọ o nwerọ ka afa ga-esi wee gwa gị ngị gba ọgwụ afa ugili ọ bụrụ na afa ugili afa ugili enwerọ ife i mekatara n'ụwa afa ugili asị gị gba ọgwụ sọzi ebe agụli afa ugili ya-agwa gị jee ikwu nne gị jee ikwu nne nna gị jee na obi nna gị jee dokwa ndị ichie jee dokwa chi gị gaa na mmiri chụọ aja ụmụada ife ndị a ka ugili ya-agwa gị o nwerọ ife dị ka ngị gba oke ite maọbụ ngị gba ibobo maọbụ ngị gba ife a so ndị dibịa nụnwa bụ ego ka ba na-achụ onye ọbụla sị gị na ya gbata n'afa na a ya-agba ibobo na o nwere ọgwụ agbata n'afa na a ya-agwọrọ gị bụ asị asị ka ọ na-asịlị gị ọ chọrọ ịnalị gị ego ọ chọrọ ịnalị gị ego so ọ nazialị gị ego onunwe ị rapụ chi gị ị rapụ chi gị avụ chi gị aka na-ata gị avụ ma ọra mmụọ maka na ife ọgwụ na-alụ agwara m fa na program taata ọgwụ kachasị ọgwụ wee dị njọ bụ ọgwụ ọgwụ anụnwa ụnụ na-agba ọgwụ egbe ma ọgwụ disappearance ọgwụ ego ka nọgodo in line mana ndị nke anụnwa ka ọgwụ anụnwa wee dị njọ jegana mma asagana gị nke ije maka m na-ekwu m na-ehitili gị point jegana na ezinụlọ ọbụna a sị na nna fa mere magic mbọsị bulu gboo nna fa na-abụ o gbuo mma na ikuku ikuku akwụlụ maọbụ ọ nọkata o zie em- e- e- e- e- e- e- ife a ewu sị ya ligo enu nkwụ o ligo jee na ezinụlọ fa ka i je jụọ ese ka ị jụọ ka fa dị ife a bụ football agbalụ na arụ aja emesịa nachie azụ chalụ fa ọgwụ egbe asịrọ m na ọ dị njọ mana ọgwụ egbe bụ ọ da n'ike ka e ji eme ya. ndị nna anyị fa meli ya mana ọ na-abụ fa kwadobe aya aya chọ ili obodo fa akabụ ọgwụ egbe ka ụmụ ikorobịa ọgwụ egbe fa niile ekunie jebe n'iru aya mgbe na eji wee nụrụ aya nụsịa aya natara anụ agbalụ ọgwụ egbe na ọgwụ egbe ọbụla dị ile nwere ife na-agbalụ ya o nwere ife na-agbalụ ya agbalụa nya bụ ọgwụ egbe agbalụa nya akụọ- akụọ nze kụọ ndị ichie emefana akpụ arụ ma tata nwatakịrị na-azụ ahịa na main market bịakwata ma mbasị asị m tinye ọgwụ egbe n'arụ i tizie nye ọgwụ egbe n'arụ a bụ o bulu jee na shed jee nọdụ emechaa ọ bebe na nya adịghị eleta ngwa afịa na afịa afịa ya ada aga aga mgbe ọbụla ị chọrọ ka ị dịba ka mmụọ i bido dịba ka mmụọ si adị maka na mmụọ adịrọ anụ nwaanyị mmụọ adịrọ akpata ego mmụọ adịrọ anya moto nye ebe ọ bụ na protection ka ị chọrọ ka ị bụrụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ị ma na ọkala mmadụ ọkala mmụọ ka ị ga-abịa rapụzi ego rapụ nwa rapụ whatever thing ọzọ bụ nke a na-akpọ disappearance i tinye ya esi na ọka ime isi ya ka ị darịta ebe nna ka ị darịta ebe nna ife mbụ ọgwụ nwa na-eme bụ bajide chi gị beke nya agbụ maka na ọ chi gị dị in charge ọnọdụ kịta nwa ị bata lue demote onye bụ eh, minister of eh, of eh, eh, ka ife- ka ife m ma-akpọfọ anya kịta ka ife m me-eji maa atụ i demote onye weta onye na-amarọ otu esi alụ nya bụ ọrụ tinye na nya bụ ọnọdụ a ga na-enwe nsogbu na nya bụ ebe maka onye ọbụla bụ onye dokwa chi ya tata ọ sị gị na chi ya ebughị iri ego ka m gwa gị mbọsị bulu gboo na o nwerọ ife bụ ego ife a na-eme mgbe ahụ bụ exchange of food items onye nwe ji o bulu ji o jee ebe onye na-ele ede onye na-ele ede ekponye ya ede o nye ya ji onye nke ekpolu jee ebe onye na-ele ụgụ onye na-ele ụgụ nya bụ ife a na-eme ejirọ ego wee wuo alụsị ọ nya mere o ji wee bụrụ na alụsị na-enye ego kịta anụnwa na-esi na mmiri na ọ mmiri ka ego dị ọ bụrụ alụ- na alụsị ebuka ibu bụ mmadụ ka ọ ga na-egbu na alụsị anụ ka apịa bụ na ọgwụ ka ọ ga na-eje ọ dịrọ enye ego alụsị na-enye ego dị very few maka gịnị fa amarọ ife bụ ego mbọsị bụlu gboo so idogwazie chi gị na-ana ya ego o nwere ego inyelu chi gị debelụ gị na ibe ị ga-eme bụ iwe ndidi ọ bụrụ na mmadụ wefuru ike dịka ibe m na-agwa gị tata mmadụ nwere ike tinye ife na-adọrọ n'akara aka ya n'akara aka ya site n'otu isi wee merụ mmadụ ibe gị ọgọ maka na onye ọbụla imere ọgọ bụ chi ya ka imere ya ime m mma tata chi m ka imere m imelụ nya bụ mma ime m njọ tata chi m ka imere ya m ji wee na-agwa gị sị gị na anybody ọbụla ịfụrụ in life were reason and purpose iji wee fụ nya bụ onye itiritina onye ahụ bad whether ma onye ahụ emere gị bad enwere ike ọ bụ na esendịlị ya ka o tichi gị lesson for a just like the- let me just say something like training no training gị for a, a, a task coming ahead of you ife na-abịa echi dị n'iru karịrị nke afụ itiritina onye ahụ ka onye na-enwerọ ife ọ bụ onye ọbụla ịfụrụ ma ijele obodo oyibo fụ ya ma ijele Lagos fụ ya ma ijele obodo ọbụla wee fụ ya biko jiri nwayọọ soro onye ahụ na o nwere ibe chi gị ji wee zita nya bụ onye onye ọbụla ịfụrụ n'ụwa bụ chi gị kwetara na ị ga-ama nya bụ onye iji wee mara ya ọ dị mma ịnụrụ ka o si na-ada n'Ebeonadi 103.5 FM maka ndị jụrụ ajụjụ chi gaa n'iru na phone lines anyị dị open gị nwa ịbata jụọ ajụjụ kịta nụnwa kpọọ m n'akara ekwentị 08094441035 maọbụ na 08096661035 ọtụtụ ndị mmadụ jụrụ ajụjụ maka chi anụnwa nyanwa ka anyị na-etiriti tata ebe ọbụla ị nọ maọbụ na Facebook maọbụ na WhatsApp gaa n'iru zitere m ozi na m ga-agụpụta ya ka Okalakwu Igbariam ka ọ zaa gị nya bụ ife ịghọtaghị ife m na-ekwu ọ dị mma onye nke a zitere ozi na WhatsApp ọ sị I want to be okay mana iderọ afa gị daalụ rinne anyị ekene gị jee na Facebook page ịmala ajụjụ a na-agbagwoju gị anya maka chi ka idebelụ m ya kịta nwa ka Okalakwu ka ọ zaa gị ya Okalakwu biko o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ọ dị possible na mmadụ nwere ike ịdị ndụ nọọ ụwa ọ dị very very possible onye dị ndụ na-anọ ụwa kama na fa adịrọ ọtụtụ fa pere mpe onye dị ndụ nọọ ụwa ụfọdụ n'ime fa ada ebi ogologo ndụ wee nwụrụ fa ama ebizi ogologo ndụ wee nachie maka fa ewego onye ga-ereprezentị ya ma nachie ewe ozugbo ozugbo ụfọdụ na-ajụbakwa ajụba sị ya kedu ka o si wee bụrụ na ofu onye na-anọ mmadụ 4 maọbụ mmadụ 5 ụwa yes chi gị bụ mmụọ ka ọ bụ ibe bụ na ibe ị bụ bụ mmụọ kama na eyibere gị mma ndụ eyibere gị mma ndụ akwa chi gị dị we- dị o were right ime onwe ya ọ gbaa ili ma ọ gbaa ise ma ọ gbaa ịnọ ọ nọọ different people ọ chọrọ ịnọ ụwa chi gị afụ ga-anọkwu na ndị ichie o nwere ike ọ chọọ ịgba ọgba ise ọ nọọ mmadụ ịnọ ụwa jekwu na ndị ichie nọdụ bụ chi gị afụ mana ndị na-anọbụ ụwa ọtụtụ a sị na mmadụ four na ọ nọlụ mmadụ four ụwa na ọ nọlụ mmadụ five ụwa bụ onye nwụrụ ọnwụ ike onye e mesiri ike onye bịara ịbọ ọbọ ọ bụ ụdị ndị ahụ na-anọwa mmadụ four ụwa so onye dị ndụ na-anọ ụwa amarọ m ma- ma m zatara ife ị jụrụ yes maka na ndị mmadụ ajụgo ma ọ dị possible na mmadụ nwere ike dị ndụ n'ụwa dịka nke ya ekwukwala na mmadụ nwere ike nọọ mmadụ ise maọbụ mmadụ iri ụwa n'ofu nje e nwego ndị jụrụ ya bụ ajụjụ ọ na-eme ọ dị mma onye matalụ chi ya ka ka esi adọ ka ka esi a- ịmalụzie ji kere ife ya bụ ime ka gị na ya naabọ dịba na mma Ee, ọ dị nke anụnwa bụzi na onye ọbụla ga-anazi be nna ya na-asụ n'obodo na-asụ n'onu n'onu amalụ m na chi bụ ife ọ bụ ife dị n'igbo niile obodo ọbụla ịbụ bụ ana igbo niile na ọ nwere ya n'ọrụ gị ụwa anyị na-eme ya mana esizi otu anyị sizi akpọtụ chi maọbụ otu esi akwado chi na ọ dịfụ ọdịbe nke ọ bụ ị ga-ejezi be nna gị ị mara otu ndị be unu si eme ndị be anyị na-adọtu n'okposi anyị adọtu chi anyị n'okposi mgbe eji ya achọ mgbe eji nwatakịrị ya ebido wee nyebe chi ya nri maka ọ bụrụ na a jụrụ ajụjụ nke a bụ mgbe nwata melụ izu na-atọ 12 market days in the olden days mgbe elu bụ ana ọsa a mụa nwatakịrị o mee izu na-atọ mbọsị afụ a balụ nwata afa ka a ga-enye chi ya nri mbọsị izizi a kpọtu onye bụ chi nwata nye ya nri mbọsị izizi e nyesịa ya nri chi ya na ikenga ma ọ bụrụ nwa nwoke e nye chi ya na ikenga ya nri e nyesịa ya nri e buzie ya debe Ọ- nwata tobezie e jizie nwayọ nwayọ na-enye chi ya nri so nwatakịrị ọbụla malụ chi ya kwere- kwesịrị na ọ pekata mpe ofu ọnwa ịkpọtu chi gị nye ya nri maka na mmụọ na-agagharị ma mmụọ dị mma ma mmụọ na-adịrọ mma juru ebe niile na fa ga na-achọ ka fa megide gị mana tupu fa emegide gị na chi gị ga-anụgodu ọgụ ma ọ bụrụ na chi gị jee ịnụ ọgụ ọ bụ na ume adịrị ya mana fa ga-emeli chi gị ma fa melie chi gị mana fa enwetago gị
ọ dị mma asịrị m gị gaa n'iru ka ị kpọọ anyị n'akara ekwentị 08094441035 maọbụ na 08096661035 ọ bụrụ na netwọk na-enye nsogbu zitere m akwụkwọ na WhatsApp peji anyị bụ 08096661035 maọbụ na i jebe na Facebook peji anyị i rue ebe a i debere m ozi ị chọrọ ka e zie idebere nya ozi ka m kpọchi ya maka na anyị na Okalakwu nọ kịta ka o nwee ike wee kọwalụ gị ife ọbụla ị chọrọ ka a kọwalụ gị anyị kwuru okwu na chi nwere ike isi n'ikwu nne si n'ikwu nna o nwere ike isi n'ikwu ukwu nne nne nne ọ na-esi ọ na-esi chi na-esi n'ikwu nna nna chi na-esi n'ikwu nna nna dịka otu nsi wee gwafụ gị onye nọrọ m ụwa bụ n'ikwu nne nna m ka o si chi nwere ike isi ebe ọbụla dịka otu a na-adịba ụfọdụ na-ajụkwa ajụ ọ bụ eziokwu bụ na mmiri na-anọ mmadụ ụwa osisi bi n'ọfịa na-anọ mmadụ ụwa anụ na-anọ mmadụ ụwa enwefulu ike mbọsị onye ahụ ga-anwụ dịka ndị osisi nọrọ ụwa osisi ahụ nọ n'ọfịa a ga-amaji enwere ike ife dịka egbe egbe eluigwe agba oje agbalakata oje o sewa nya bụ osisi ma ọ gbatuo nya ọ na-emesi eme so onye ọbụla jisie ike ka ọ naa be nna ya ka ọ malụ ka fa si emekwa chi ka ọ malụ ka fa si ene- emekwa na ọ depend n'otu unu si asụ ya ụfọdụ sị na ogbo ụfọdụ sị na agụ ụfọdụ sị na ife anyị na-akpọ ya bụ chi nọlụ m ụwa na be anyị ekpotu nya inye ya nri dịka otu ndị be unu si eme then ife ọzọ bụ nwaanyị adịrị enye chi ya nri maka ụfọdụ na-abata omenala ọfụụ ikekwe ị fụrọ onye kuziri gị nwaanyị eme nji aka ya wee nye chi ya nri ife kpatara ya bụ na nwaanyị ada agbanwe okposi ngada nwaanyị ada agbanwe mmụọ ngada nwaanyị ama nye chie nri nwaanyị chọọ inye chie nri ọ bụ na chie n'afọ ya nri nya chọba nwa ya maọbụ nwanne ya otu esi emebu ya mbọsị bụrụ gboo bụ ị malụ ebe ahụ chi gị si wee nọ ụwa ọ bụ na chi gị si na be nna gị wee nọ ụwa ị chọba nwanne nna gị ka dị ndụ ka o nyelu gị chi gị nri ọ bụ na nwanne nna gị anọrọzi ya ị chọba afọ nwa gị maọbụ onye si na be nya bụ onye nọlụ gị ụwa wee bịa onye ahụ ya bụ nwoke nwoke ka ọ ga-abụlili nwoke ga-enyelu gị chi gị ahụ nri oge kwakọtasị ife niile ị kwanye ya nya o gbuelu chi gị anụ gọọlụ ya ọjị melie nta na imo nya ya eme ya ụfọdụ ndị be anyị kịta although na m atarọ fa ụta na afụrọzi onye kuziri fa ụmụ nwaanyị anyị na-eme eze nwaanyị na-ejizi aka fa enyelụ mmadụ chi fa nri ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma enwefulu ike m na-ekwu bụ ife ọ na-afụ gị ụfụ n'arụ ma ị na-anụ onu m ma ị bụrụ eze nwaanyị mana ọ bụrụ na ị tọọ m ntị ọfụma ị nụ nya bụ ife m na-agwa gị na i mere nkịtị ndị ahụ i dokwara chi fa chi fa ama nri nri ahụ nke bụ nwaanyị bụ eze nwaanyị enwerọ right inye chi gị nri chọọ onye chi gị si na be va maọbụ chọọ nwoke ọbụla nọ nso maọbụ di gị maọbụ nwa gị nwoke ka o nyelu gị chi gị nri ebe afụ chi gị afụ si ọ bụ na chi gị si fụ ikwu nne nna gị chọba onye si n'ikwu nne nna gị ọ bụzịa na ị fụrọ maybe na fa niile na-eje ụka chọbazịa nwoke nọ nso ka ọ gbanwee ya bụ chi gị ngada ka o nye ya nri i jina aka gị were aka manya jee nye chi gị nri maka na m anụghị akụkọ ebe mmadụ na-asị gị na ị dọtụrụ adara chi gị n'ebe ọbụla ị nọ na ị nwere ike inye chi gị nri. ọ bụrụ na ị nọ na ebe ị na-arụ ọrụ oyibo n'ime ụlọ be gị na ị nwere ike kpọọ chi gị nye ya nri Well, a- dịka otu m si wee gwa gị mbụ sị gị na obodo na-asụ n'onu n'onu kama ofu ife m maalụ bụ na ọ na-aka mma n'onu ndị be ị mara otu unu ndị be unu si eme ọ bụrụ na unu kpọtue Jọ- jụọ ndị okenye ka fa kọwalụ gị ọfụma maka na ọ bụrụ na be anyị ị kpọtue chi gị n'okposi ị nwere ike ijebezi ebe ọbụla mana okposi chi gị na ka anyị eji na-enye ya nri ọ bụ na i debere ya na vileji jebe fụ ife dịka obodo oyibo ike inye ya nri ị kpọọ ndị nọ n'ụlọ kpọọ onye nọ n'ụlọ nyere gị chi gị nri ọzọ bụ chi nwata bụ mmụọ izizi nwata na-ebu ụzọ ebulu nwata ada epe mpe ebe chi ya nọ asị ya na ọ peka na ọ ma ndokwanwu chi ya ọ dịrọ epe mpe ọ bụrụ anụ na ọ malụgo okwugo okwu na ọ malụgo oge gbu nwa ọkụkọ ya dokwaba chi ya nna nwata ama ndokwali ya chi ya ma ọ bụ na nwata abụghị ezugbo ọkụ idokwa chi ya olezi ma nwata aka na-azụ bụ ụmụaka ka na-etolite mana ejinwu aka gbuo ọkụkọ maọbụ ife i meeli ya nya ọ bụrụ na nnọọ nwata nwoke ka ọ bụ chi nwata bụ mmụọ izizi ọ ga-ebu ụzọ wee waa ụkwụ o nyebe nri nya bụ mmụọ izizi ọ ga-ebu so nwatakịrị ọbụla bụ nwa nwoke 10 years 12 years ya bido nyebe chi ya nri ya jiri aka ya na-enye chi ya nri maka na chi ya ga-aka ghọta asụsụ ya karịa ngụnwa chi ya ga-aka fụ ya n'anya ife ọbụla o megoduru chi ya chi ya anagide karịa ngụnwa ama m ọ na-ekwe gị aghọta Ehe. so nwata ọbụkele ọbụla ama ka nwata ara na na chi ya maala ya nya jiri aka ya ka o nye chi ya nri na ọ bụ ife dị ezigbote mkpa ọ dị mma ama m na netwọk nwere ndị ọ na-enye nsogbu kịta anụnwa ma ya ewutena gị gaba n'iru zitere m akwụkwọ na sms anyị na whatsapp anyị bụ 08096661035 ma ọ bụ na i je na Facebook peji anyị i lu ebe a i debekerela m ozi a ị chọrọ ife a na-agbagwoju gị anya maka chi ọ dị mma ee Francis Nwafọ okay ị sị na ị chọrọ ịma maka chi gị i mesịa i luo mmiri nnekwu mmadụ arụ ka ọ kọwara gị
ọ bụrọ- ọ bụrọ iwu bụ na ọ sọ ọ ma mmụọ ọ bụ na nke mụ ijụbọ ijụbọ jụọ ese ndị dibịa n'ihu. ndị ọzọ na ọ bụrọ iwu bụ na ọ sọ mụnwa ọ dị mma eem kedu onye kwuru okwu a nke a bụ azị- azịza ọ zara ọ sị na eze nwaanyị nwere ike inyere nwoke chi chi ya nri mana ọ zago ya bụ ajụjụ ma ọ bụrụ na ị na-ege ntị ọ sị eze nwaanyị otu anya bụ ọ bụrụ na ọ bụ nwoke ya nwere ike inye eze nwaanyị ife ka o nyelie chi ya nri ọ dịrọ mma inye na eze nwaanyị ife ka o nyelu gị chi gị nri na nwaanyị ada agbanwe okposi ngada chọọ nwoke ka o nyelu gị chi gị nri ọ ndị nwoke a sọsọ na ọ- ma iwu abụrọ ma ọ bụ onye dibịa ọ bụrọ iwu bụ na ọ onye dibịa nwoke ọbụla ga-enyenwolu gị chi gị nri bụ nwoke maara ife dị na ọ bụrụkwanụ na ọ marụrụ anụ mebe kama ya chọọ onye dibịa ga na-akụzili ya ife ọ ga na-eme papa gị nyelu gị chi gị nri nwanne gị nwoke nyelu gị chi gị nri your in-law nyelu gị chi gị nri onye ọbụla ị trustụrụ bụ nwoke ya nyelu gị chi gị nri kama ị ga-enye nwaanyị ka o nye ya ndị niile anụnwa na- na-enye nwaanyị ka fa nye chi fa ọ dịrọ mma
ọ dịrọ n'omenala igbo adị m ekwu nke imo maọbụ nke abịa maọbụ nke anambra iche igbo niile n'ala igbo niile nwaanyị adịrọ agbanwe okposi ngada nwaanyị nwere ebe ọ na-ejedebe na mmụọ nwaanyị adịghị edokwa ndị ichie nwaanyị adịghị edokwa ndị ichie onye na- ndị ichie eze bụ onye na-edokwa ndị ichie bụ onye chiri ọzọ onye gba elili apa onye gba elili ọzọ n'ọkpa bụ ife na-edokwa ndị ichie ma ọ bụrụ ma ya ka ekwubi ekwube ma tata ụfọdụ ụmụ eze nwaanyị na-edokwazi ndị ichie ọ bụ ife lụrụ alụ na nwaanyị adịghị echi ọzọ mana atarọ m fa ụta maka ụfọdụ n'ime fa bụ na akọwarọlụ fa n'ebe onye madebe ka ọ na-emeludebe nwaanyị adịrọ edokwa ndị ichie nwaanyị adịrọ edokwa chi chi nye nwa na onwe ya ọ ma ndokwa ya ọ chọ idokwa ya kpọ jekwuru ndị eze nwaanyị ndị mgbe ndị kalụ nka jee jụọ fa ife a na-ajụ gị ka fa kọwalụ gị ọfụma jekwulu fa fa gwa gị na fa jiri aka fa enyefe chi fa nni na fa chọ inye chi fa nni fa akpọ nwa fa nwoke maọbụ akpọ di fa o jiri aka ya nye chi fa n omenala ka ọ bụ omenala igbo niile ọ sọ gị bụrụ onye ebonyi steeti ọ sọ gị bụrụ onye abịa bụrụ nwaanyị ada enye chi ya nri nwaanyị enyena gị chi gị nri
ọ dị mma ọzọ m ga-ajụ nọ na ọ pụrụ nwachaa na ife anyị na-ekwu mana ọ ife e ji ekwu nwaanyị ịgọ ọjị kedu mgbe nwaanyị kwesịrị ọ kwesịrị na nwaanyị na-agọ ọjị nwaanyị nọ na nsọ ọ na-emetụ ọjị aka daalụ rinne ife a niile bụsị ofu aka m anya abụ dị ndị eze nwaanyị anyị na-arụ nwoke kwesịrị ịta ọjị nwaanyị walụ ọ sọ ya nwaanyị nọdụ na nsọ ọ sọ ya nwaanyị anọ na nsọ ọ bụrụ na ị na-eme eze nwaanyị i wepụta ọjị jee gọọlụ ndị mmiri gị ị dị free ịgọlụ ndị otu gị ọjị ma agwụ gị ma ji- ma eh, ife ọbụla walụ fa ọjị ị wasịalụ ndị mmiri gị ọjị nye fa ọjị nke fa ọ bụ na nwoke a na-ababụ ga-ata ọjị a, were ofu otu ọjị tiri ya nya jiri aka ya waa ọjị ya jiri aka ya waa ọjị ma ịkpọ nwa gị nwoke maọbụ di gị ya bịa gọọrụ ndị ọzọ ọjị na akamanya ka ọ bụ nwaanyị ada agọ ọjị nwoke na-ata alụ ka ọ bụ nwaanyị nọ na nsọ adịghị emetụ ọjị aka mbọsị bụrụ gboo nwaanyị nọ na nsọ adịrọ emetụ ọjị aka nwaanyị nọ na nsọ ada emetụ nzu aka nwaanyị nọ na nsọ ada ejedebe ebe ji dị ji ife a niile bụ ewege na-ekwu ya ụfọdụ a na-asị na asị mana ọ bụ eziokwu nwaanyị nọ na nsọ ejena ebe ji dị nwaanyị nọ na nsọ emetụna ọjị aka nwaanyị nọ na nsọ emetụ ọ bụ nya na-eme ụfọdụ fa adịrọzi amụta nwa nya na-eme ụfọdụ fa gbaba nsọ nwaanyị fa gbaba ọ da akwụsị akwụsị ọ gbagata a sị na ọ kọtụrụ ọ gbagata a sị na ya ayabalụ nka maọbụ na ayaba nka ife niile na-abụsị mmụọ omekome dị n'i- ịbata ị na-eme ife nwoke na-eme sị na gị na nwoke na-azọ equal right o nwere ebe nwaanyị na-ejedebe ekene m daalụ rinne asị na ife onye na-amarọ n'ọbụkwanye ya ọgbọ nya ka anyị ji wee nwee ohere wee wepụta oge mmiri enwe ilo awa oge eji akụzi ife dị omimi dị n'omenala Igbo maka na ọ bụrụ na ị na-ege ntị ị ya-anụ ka ọ na-ekwu ya na ụfọdụ ife kpodosizili isi naanị maka akamanya ihe a ka m wee ghọta ma ọ bụrụ na ị na-eje ije enwere ike ọ bụrụ na onwego ka isi fụchala ife niile ọ na-ekwu especially nke dị n'ịwa ọjị maka na m anụgo na ebe nwaanyị nọ nwoke anọrọ na o nwere ike gọọ ọjị ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-awa ọjị amarọ m mana ịnụrụ eketa ma ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị izitelu m ozi anyị ka nwere few more minutes anyị na mmiri enwe ilo ịnọ ma ọ bụrụ na ị na-afụ m na Facebook page anyị gaa n'iru ka ị jụọ ajụjụ gị na ọ ka ya-asanwu gị eketa nụwa maka na oge anyị a na-achịkọfụ ọnụ nwa obele nwa obele Ebeonadi 103.5 FM ka isi na-anụ olu edidi n'oge mmiri enwe ilo awa Kedu ka i si wee madebe chi gị? I ji aka gị gịnwa bụ nwaanyị enye chi gị nni ka o nwego onye ọzọ na-enyere gị ya bụ chi gị nni ife ọ na-ekwu ọ na-aba gị ntị mmiri enwe ilo n'obere oge anyị nwere kịta chịkọta okwu gị ọnụ ka anyị wee pụọ ọ dị mma ụmụ igbo ofu okwu ahụ a kpụ n'ọnụ bụ onye ọbụla malụ chi onye ọbụla nyebe chi ya nri na nwata bube chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ jisie ike ka ịvụ na ibuberọ chi gị ụzọ ọ na-abụ nwa nza liju afọ o chelu chi ya aka mgba ngị na chi gị amana aka chele oge chi gị onye ọbụla chele oge chi ya akọwalụ mụ na izu ụka gara aga sị gị na ọchụchụ aja ka eji wee mara omenala na ọ bụrọ agwọmọgwụ onye ọbụla na-achụ aja bụ ọbụna ịchụ aja ọchụchụ aja na ụfọdụ agwalụ m akọwalụ m unu ya sị gị na ọ nọfụ ọ dị ka onye mepụrụ waybill na-abịa na Lagos ị na-achọ ka o lutu ebe ị nọ maọbụ obodo ọbụla ị meziri waybill na-achọ ka o lutu ebe ị nọ enwelụ time waybill ahụ kwesịrị ilutu time ahụ o kwesịrị ilutu abụrọ ịchụ aja nya bụ waybill agba ọsọ gbakarịa nya bụ time ọ ga-elu oge ahụ o kwesịrị ilu mana ihe ị ga-eme bụ ịma na waybill ahụ na-abịa o nweziri ụmụ mmụọ ga na-agba stud ife dị fụ ka amosu ife dị fụ ka ndị ndị na-ewuchi gị bad luck ma ndị bụrụ gị ọnụ ụmụ mmụọ niile a na-eme eji asị na akara aka mmadụ nwere ike o gbu oge mana ọ ga-elulili so ife ị ga-eme ka nya bụ akara aka gị dị egbuna oge bụ chụọ aja ịchụ aja abatala ọ bụrụ na hold up ga-adị n'ụzọ e clear nya bụ hold up nya bụ waybill gị elu at that particular time o kwesịrị ilu ife ọ bụ bụ oge chi gị mgbe ahụ i chelu imele ebe anụ nwa chesịa iche maka ndị be anyị sị na ọ na-abụ achụ aja ikpe ama ndị mmụọ ọ bụrọ iwu bụ na ị chụrụ anụ aja ife ọ bụla ị yọrọ ozugbo ozugbo ịchụsị aja ego adaba n'elu ceiling kata kata kata kata ọ bụrọ ya maka ụfọdụ ga-asị ee edokwa m chi m ụnyaa edokwa m ya nke a emesịa anya ọ gara aga emesịa ọ bụrọ otu afụ ọ bụ na idokwasịa chi gị i nwe ndidi wa chi gị ntị nwee ndidi chelụ maka na ụfọdụ ife afụ unu na-akpọ ego abụrọ ego na ụfọdụ ife afụ na-abụ ọnwụ mgbe na ị na-eme spiritual ị na-eme money money attract na-eme ka ya attract ya money mgbe ahụ ọ na-abịa ka ọ na-erute mma ka ọ na-erute njọ ife chi gị ga na-eme bụ ọ batalụ eji wee sị gị na every disappointment bụ blessing chi gị nwere ike o nevu anya ọ fụ na o nwere nnukwu ego na-abịa ma ọ bụ nnukwu nsogbu abịa chi gị akọtụa nya bụ ego ọ kọtụa nya bụ ego chi gị nwerere right because ọ nya nwa maalụ ife dị gị n'akara aka ọ bụ na o nwere ego na-eme ka ọ bịa ka ọ bụ na o lube time ọ ga-eji wee bịa and ego anụ nwa bịa ọ shọtụọ time gị ọ shọtụọ your life ọ bụ na ị ya-anọfụ 100 years nọzia 70 years ife chi gị ya-eme bụ o gbochie nya bụ ego ego ahụ ama mbịa iwe gị na-asị idokwa falụ chi gị na gesi ga ego abịa mana ọ bịarọ nwee ndidi na ị karọ chi gị wee mala ife nwee ndidi chela oge chi gị oge na chi gị kwuru agbaka mbọ bụ ego nri na ọgaranya esi na chi o nwerọ onye ọ bụrụ na ngị na chi gị dị na mma ị na-enyeju chi gị o nwerọ ka agụ ụgwọ a ga-agụ ama ndị na-agụ gị mana agụụ ama ngụ ga-abụrụ ọgwụ ịba anụ na ekpochite ụzọ dị n'ala anyị na ụfọdụ bụ baba anụ na bụ dị n'ala anyị na-asị na chi bụ egbu elu chi gị ama si n'arụ aja wee nye gị nri na ị ga-adị ime ọrụ na-alụ ọrụ mgbe na ị na-alụ ọrụ na ị ga na-alụta ife ị ga na-eli ọ bụ na-abịa ka ị na-ele o nwerọ mbọ mkpụrụ ụbọchị chi gị ma na-adị na-enye gị ife ị ga na-eli ọ ga na-enye gị ife ị ga na-eli wee luzie mbọsị nke nnukwu ego ahụ bụ ego nnukwu unu ga-abatalụ gị ego nnukwu abata ịma na ego nnukwu abatago ịma na ọ chi gị butara ya onye ọbụla chere oge chi ya onye ebubena chi ya ụzọ na ebube chi ya ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ọ dị mma ọ bụ ekwuli ahụ ka anyị si wee chịkọta ya na njedebe n'ụbọchị tata n'oge ọkala akwụ awa n'ebe ọ na-adị 103.5 FM ekene m unu bụ ndị si na na Facebook anyị wee na-ezite ozi onye kwuru okwu reincarnation ebero n'oge maka na-emetụ ya bụ reincarnation aka mana nsogbu adịrọ ọ ka ya-adị n'izuụka na-abịa abịa mgbe anyị na Mmili Enweilo Okalakwu Igbariam ga-anọ n'oge Mmili Enweilo awa abụ m Lady onye nọ n'isi oche ma kpara gị aka n'igwe n'oge Mmili Enweilo awa ka ọ dị n'izu ụka na-abịa abịa ndewo